Hello my people, this is Anyigo TV. Hmm? Abịakwana m abụ ka m si abịa. Onye mụ maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taata bụ bụ bụ J-Pac nwanne anyị nwoke and waja waja. Eh? Afụ m vidio unu post n'iru akwụkwọ. Ya bụ na yasa ife eji agba afa, mesịa everything. Eh, aghọtakwa m ife unu na-eme. unu na-egosi ka ndị fake dibias si eme gịnị si eme wee na-apụrụ ndị mmadụ ego n'ala Igbo ee ife unu mee amaka mm, ọ maka mana mgbe ụfọdụ ụmụnne m mm, enwere ife a na-akpọ onye egbuna ife fa ji dị ebube onye ọbụla ngị nwa dị ife a unu mụna dị ife a bịa ọ bụrụ na unu ebelivụrọ na enwe ife dị ka afa maọbụ na enwere ezigbo real dibịa m na-agwakwa unu na asị nwa dị ife a na-agwa unu na asị ọkwa na unu ebelivụrọ na enwe ezigbo pastor na pastor niile bụ fake m na-agwakwa unu na asị because ebe e nwere nke ezigbo ka e nwere nke ajọ ya mana ụnụ echepụta ife eji agba afa ife ndị nna nna anyị fa use a na-akpọ ya seer ndị obodo a na-akpọ ya seer n'obodo a nọ bụ Malaysia enwere ndị na-afụ ụzọ enwere ndị na-eme afa kama fa na-eme ya n'ụdị nke fa ọ bụrọ iwu na abụrụ na fa na anyị na-eji ugiri wee na-agba afa ha nwe ka fa si eme nke fa according to research m mee ịbata na nke seer onye na-agba afa o nwere ike ọ sị gị saa ọbụ aka gị ị saa ọbụ aka gị o nee n'aka e nwere ike igwe ọ sị kedu ife ịchọ mgbe ụfọdụ onye na-enwe ike ọ jụọ gị ife ịchọ kedu reason i ji bịa ị gwa ya onenenenenenene ịfụnụ ndị obodo wee ike na ọ nwata nwoke feje na nke seer fa bụrụ na obodo ị na-agwa ya Chinese because ọ Chinese ka mmegwe nkwagharị o mepee aka isi agwa ya na nwoke a chọkwa na ị nwee ike gịnị anụa agịnị adịmara eji aya eme gịnị aya efevọ maọbụ na ọya efevọ ọ si ya ọ ka fa si agba afa nke fa enwe ọtụtụ way obodo ọbụla si eme nke fa mana afụbeghị m ebe ndị obodo a jidelu nke fa condemnụọ afụbeghị m ebe ndị obodo a ji nke fa na-eme akaje ọ bụ na enwekwarọ ezigbo mmadụ n'obodo a nwee ajọ mmadụ n'obodo a ife unu na-eme dịkwa mma mana gbalagbala fere oke ọ ghọrọ ala jpac my brother ama m na your page dị monetize so ị need ị na-eme 3 minutes video ka i wee ike dị na-agbara ego because you need something ga-enye gị traffic on your page mana ọ bụrọ ife niile ka a na-eme afụgo m ka unu me na họtel unu pụtakwa ka kpopụta ife niile eji agba afa na-eme ya ife anụnwa na-adị ka imebi omenala Igbo m na-agwa gị eziokwu because ama m na enwere afa n'ala Igbo enwere native doctor n'ala Igbo ịghọtago ọ bụrụ na ị chọọ ime ya ị just ị na-eprichiri onwe gị normal thing na ndị na-agwọ ọgwụ kwụsị ọgwụ na ọgwụ abụrọ omenala Igbo ndị na-akpa nsị kwụsị o so n'ife na-eprichi na ọ bụrọ omenala Igbo mana ịchịpụtazi echetara m ebe two years ago dịka odumeje eje je ma ụdị ife a a lot of people na-agwa ya na ọ dịrọ mma ọ bụrụ na o nwee onye ji ya eme ajọ ife o minirọzi Igbo niile ji ya eme ajọ ife ọ bụrụ na o nwee ndị ji afa agba afa asị which means anyị ma na enwe ndị na-agba afa asị o minirọzi ife niile na-agba afa n'ala Igbo na-agba afa asị ngịnwa na-aba ama na ife na-agwa gị bụ eziokwu ngịnwa na-aba ama na ife a na-ekwu bụ eziokwu so ụmụnne mgbe ụfọdụ ọ bụ ife ka a na-egosi ọnọdụ ka ọ na-am nọ kịta ndị eweta em Seraphic oil Ebuka Obi na-ekwu against it I'm talking to him direct mana anyị nwa dị ife a makwa na olive oil bụ ife eji esi nri n'obodo oyibo which means you know I know emego m vidio ọtụtụ mgbe gosi ana m eje na shọpụ ndị obodo jee goro olive oil ndị obodo na-ego ya abụrọdụ ndị kristian ọ Muslim shọpụ na-ele ya ana m egori esie stew na be m lie mana ịfụ na enwechakwara ya ụfọdụ ndị ụka nwechara nke fa lụcha dere anointing oil a na-enye ya ndị mmadụ mgbe ụfọdụ a na-afụgo n'owu igbo na-ekwu ya ọ bụrụ ka abịa pụtazie anyị na-akọtọzi ya too much anyị makwara ife fa na-eme bụ dia biznes ka fa na-eme ịtago mana m pụta ọ na-anụ nwa fesie ya ọ dịrọ mma ọ atakụrụ nwanne m so ife anyị na-egosi anyị ma na ife ị na-eme unu na-eme na e nwe ndị na-agba afa asị mana gosikwanụ nke na-abụ nke eziokwu ị na-achọ ịkọwarụ na o nwerọ nke a na-eme dị eziokwu na ife niile na-eme n'ala Igbo bụ asị nwanne m i kwuo ị ma na ị na-aghọrị onwe gị aghọrị ana Igbo nwere ife ji dị ebube obodo a m nọ bụ Malaysia ọ nwere ebe a na-akpọ Sarawak dịka m si ekwu ịbata Sarawak ee eh, fụ their tradition gbaka ịbata Sarawak fụ ka fa si eme dia own ịgbaka ị fụrụ ebe ebe a na-anụ nwaanyị ife incantation a na-emecha fa na-emecha ma ife a na-eweta ọkụkọ gbupụ isi were ọbara ọkụkọ tee na arụ fa na-emecha a lot of things fa kesie ekike na-apụta na-aga n'ụzọ ị ya-eche na native doctor bụ ndị Sarawak ndị Eshia ka m tinye ndị Eshia because ọ na-aka fa si wee bụ ọ dia ọ dia culture fa emekwara gịnị fa asọkwa dia culture mee gịnị na n'iyi dia culture dịkwa ọ bụ n'obodo isi ana ma fa asịrọkwa ka kọlchọ fa si kpofuo dia kọlchọ dia kọlchọ ekpofurọ ya ife m na-achọ ikwu bụ ụmụnne m ee ka anyị mebe nke bụ ezigbo ya hmm? ka anyị na-ekwu nke bụ eziokwu omenala igbo ka anyị na-erespekt ya ee ndị ọbụla na-erespekt nke fa yoruba na-erespekt nke fa bini na-erespekt nke fa mba dị iche iche na-erespekt nke fa ka anyị na-erespekt omenala igbo mana ndị ajọ mmadụ nọ n'ala Igbo na-achọ imebi omenala Igbo na-achọ ka e penti omenala Igbo as alụ aka ya-ebi unu n'ala asị omenala Igbo TV a ya dịrịkwa abeg do me a favor and share this video I love you all.